Igbo ndị ọma mụrụ m ka ụbọchị taa mara anyị mma ngụ onye ji eko akwakwana ya ee unu ma na anyị ka nọkwa na ị- ịsụgharị ihe dị n'asụsụ bekee ka ọ dị n'asụsụ Igbo ee na mbido oge niile ka anyị na-anụ ka a na-asị nye m pilo ka m dina nye m pilo ka m dina gịnị bụ pilo kedu ihe eji pilo eme pilo bụ ihe eji enyiri isi ọ bụ ebe a ka igbo gbakwasara ụkwụ wee baa ya nche isi ma ọ bụ nyiri isi pilo pụtara nche isi ma ọ bụ nyiri isi ebekwanụ ka a na-edina ala a ama m na onye ọbụla matara na bed bụ akwa akwa ndina bed bụ akwa abịazịa nwezie beautiful flowers to beautify the environment ihe a na-akpọ flower n'asụsụ Igbo bụ okooko abịa nwezie wristwatch maọbụ clock ihe ọbụla na-egosi anyị oge wristwatch clock a na-akpọ ya elekere abịa nwezie ebe anyị na-esi nri anyị na-eri kichin kichin bụ usekwu abịa nwezie tebụl tebụl bụ okpokoro adịkwa m agụ ya ọnụ tebụl bụ okpokoro abịa nwee miro miro bụ ugegbe ugegbe eji ele iru abịa nwezie maikrofon maikrofon abụlụ igwe okwu ee eh, maikrofon bụ igwe okwu mana ọ bụghị maikrofon naanị na-aza igwe okwu maikrofon na-aza igwe okwu redio nke anyị ji ege okwu a na-eji agwa anyị n'ụlọ mgbasa ozi redio bụkwazi igwe okwu abịa rụsịa ụlọ etinyere ebe esi anata ikuku akpọọ ya windo n'asụsụ bekee igbo kpọrọ ya mgbupu windo bụ mgbupu eh? abịa nwezie bọọd kpọọ ya white board chalk board ihe ọbụla bụ bọọd ihe anyị kpọrọ ya n'igbo bụ mgbo odee mgbo odee abịazie bịa nwe chọk chọọkụ a eji ede ihe na bọọdụ gịnị ka a na-akpọ ya a na-akpọ ya nzu odee nye m nzu odee ka m wee dee ihe na mgbo odee abịa nwezie biro pen pensụl em marker wee dịrị gaba ụmụ ihe eji edegasị ihe akpọọ ya mkpịsị odee mkpịsị odee amakwa m na enwetara eye pencil eye pencil esokwa na ndị bụ mkpịsị odee eye pencil bụ ngwa ịchọ mma abịa kpọọ ya n'asụsụ Igbo uri anya eye pencil bụ uri anya abịa nwezie ekwentị anyị ma na fon bụ ekwentị anaghị akụzikwara anyị nke a akụzi oge niile ka ị na-asị sendịalụ m airtime ka m mee kọl nwanne m ọ ga-amasị m ma i si otu a na-asụ ya zitelu m ego oku airtime bụ ego oku zitelụ m ego oku ka m kpọọ mmadụ airtime wee bụrụ ego oku e, ebe a ka m ga-awụsị ọgwụ m n'ụbọsị taa e, mbọsị ọzọ anyị fụrụ nti ka anyị maa ya ụra ya bụ ka ị gbaa mbọ mbọsị ọbụla ị fụrụ iru m n'iru ekwentị gị ka ị gbaa kpọmkwem tọọ ntị n'ala mụta ihe ọfụlụ wee tinye na nke ị maarụ ị gbaa mbọ sonye anyị n'ibe iru akwụkwọ anyị bụ Facebook page i nwee okwu ị gbaa mbọ tinye ya na ngalaba okwu ọ bụrụkwa na ajụjụ ị jụọ ya na ajụjụ na ngalaba okwu anyị mara ya anyị azaa anyị amarọ anyị ajụọ ese akọwaala gị maka na ikwu amaghị ibe ezi ya ọzọkwa wee bụrụ na abụghị m ọmachancha onweghị onye bụ ọmachancha ma ndị ọka mmụta onye ọbụla ka na-amụ amụ biko ọ bụrụ na ihe anyị na-eme dị gị mma gbaa mbọ ka i nye anyị akala ịfụnanya maọbụ akara mmasị ka ọ dị ụbọsị ọzọ